wiki yatha timafotokozeranapo chizindikiro namba 7 kuchokera mu zizindikiro za munthu wa bida ndipo tidanena kuti chizindikiro chimenechi ndi alwaqiatu fi ahli lathar amayankhula zoyipa zokhudza anthu amene anyamula ma ahadith mwachidule ahli sunna amadana nawo anthu amenewa ndipo amayankhula zinthu zosakhala bwino

yadhkuru ahadan min alsahaba au min alaimma bisuin fattahimhu ala lislam mukamuona munthu akukamba zokhudza mmodzi mwa masahaba kapena mmodzi wa atsogoleri amene anabwera pambuyo pa masahaba kuchokera mu matabiin komanso matabaa tabiin ndi ena mu mibado ya pambuyo pawo iyeyo akukamba zoyipa za anthu amenewa munthu ameneyo mumukayikire pa chisilamu chake kuti amene chisilamu chake ndi chotani mumukayikire ndiye lero timafuna kuti tionepo chizindikiro namba 8 ndipo chizindikiro chimenechi ndikhulupirira kuti ambiri mugwedeza mitu kuti na mu nthawi yathu ino ichichi ndiye chikuonekera mwa anthu ambiri chizindikiro chimenechi nchonena kuti munthu wa bidaa amayikongoletsa bidaa yake ndi cholinga chonena kuti ena akopeke nayo titenge chitsanzo nkhani yokhudza maulid awa amene amapanga akuti kusangalala kubada kwa mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mudzaona kuti tsiku lija likamayandikira amayika kuti kaaba ma roundabout mizinda ikuluikulu kaya ku blantyre kaya ndi ku lilongwe sindikudziwa ku mzuzunso ngati amapanga choncho ku zomba kuno ndiye tilibe roundabout ndiye mwina zimavuta zimavuta koma mizinda ikuluikuluyi amapanga zimenezo ichi ndi chizindikiro chimodzi choonena kuti anthu amene wawa akuikongoletsa bidaa ija pofuna kuyitanira anthu ena ku bidaa basi kuizungulisa magetsi iziwala usiku twani-twani chimene akufuna ndi chani akufuna kuti ena mugulu la asilamu amene alofoka atenge ngati zimenezo ndi zinthu zolondola azitenge zimenezozo kuti ndi zinthu zimene zili zotani zolondola ndiye pa chifukwa chimenecho mudzaona kuti chiletso chija tidachifotokoza kuchokera mu simati rajuli al aqida tidanena kuti munthu wa aqida amadzitalikitsa kwa munthu amene ali wa bidaa kudzitalikitsatu kwa munthu wa bidaa cholinga chake ndi chimenechi chifukwa munthu wa bidaa uja amayikongoletsa bidaa yake ija nde akayikongoletsa iweyo umakhala kuti uli pa chiopsezo choti ugwerenso mu bidaa yomwe ija ngati mmene tidanenera kuti qila lil auza'i zidayankhulidwa kwa al auza'i inna rajulan yaqul pali munthu wina amene akumayankhula ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla albidaa ine ndimakhala limodzi ndi anthu a sunna komanso ndimakhala limodzi ndi anthu amene ali a bidaa faqala al auza'i hadha rajulun yuridu an yusawi baina alhaqqi walbatil uyu munthu uyu akufuna kusakaniza chilungamo ndi bodza pa zimene akuchitazi akufuna kusakaniza chilungamo ndi bodza chilungamo chili kuti kwa ahli sunna bodza lili kuti ahlul bid'ah nde pokhala limodzi nthawi zina akakhale uko nthawi zina akakhale uko nde iye pokhala limodzi ndi anthu amene ali a bidaa anthu a bidaa ajawo amapezeka kunena kuti akumusokoneza nde akapita kwa anthu a haqi amapezeka zoti akumuongola nde iyeyo sangaongokebe chifukwa choti akubwererabe kubodza nthawi zina ndi zina ndiye akufuna kusakaniza munthuyu pakati pa chilungamo ndi bodza pachifukwa chimenecho abu qilaba adayankhula mawu amene timafuna kuti uh, tiyankhulane la tujalisu ahlal ahwa inu musakhale nawo limodzi anthu awawo amene amatsatira zilakolako zawo wala tujadiluhum ndipo musamayankhulane nawo zokhudza dini musapange nawo madibeti kumakambirana tatiyeni tikambiraneni apa pali topiki yakuti yakuti tiyeni tikambirane imeneyo ikatha topiki imeneyo tiyeni tibwereni topiki yakuti yakuti ineyo ndinali mmodzi wa anthu amene ndidali nawo m'magulu awawa amene uh, timakambirana zinthu kuyitanirana ku haki ndiye ena anthu amene anali ahmadiya ena ndi mashiya ndiye mukaona masufiya mashiya ena amene mwakuti ashariya wa ghairihim mmene muti mwabwera ndi topic ndikumakambirana ndiye ine ndidaona kunena kuti anthu awawawa sakufuna kudziwa chilungamo iwo akufuna kupanga defend bodza lawo lija ndiye pachifukwa choti akufuna kupanga defend bodza lawo lija ineyo ndikakhala munomu ndidzapezeka zoti mu mtima mwa ine mwayamba kumera chikayiko pa zimene ndimazidziwa kale zokhudza chani chilungamo zimene ndinachita ndinangotuluka mgulu muja chifukwa ndinadziwa kunena kuti munomu ndikakhalamo anthu awawa ndithu akhoza kundisokoneza ndiye abu kilaba akunena kuti fa inni la amanu an yaghmurukum fi dalalatihim chifukwa ineyo ndikukuoperani inuyo kuti simudzakhala otetezeka ku kusochera kwawo simudzatetezeka inuyo wayulabbisu alaikum ma kuntum taarifun komanso adzazikutira zimene inu munali kuzidziwa zija kuzikutira ndi chovala adzazikutira zimenezo kuti ayi izizi zabodza ndiye inu muzapezeka zonati mwavala chovala chawo mkusiya chovala chanu chimene chili choyera iwo aja akupatsani chovala china chake chimene chikunyezimira koma ndi chachitedze inu kusiya chovala chanu chabwinobwino choyera ndikukatenga chovala china chake chimene chikuoneka kuti nchanyezinyezi chikuoneka kuti ichichi nchapamwamba koma mukachivala muyabwidwa ndiye tikuyeneka kuchenjera chifukwa munthu wa bidaa amayikongoletsa ndithu bidaa yake muonanso kuti mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adayankhula kuti la tusahib illa mu'minan inu musayende kupatulapo muyende ndi wokhulupirira mnzanu wala yaakul komanso musadye inuyo taamak chakudya chanu illa taqiyun kupatulapo ndi munthu amene ali ndi takwa ndi amene udzidya naye limodzi ndiye tatiyeni tioneni uh, chimene mtumiki amafuna kutanthauza mu hadithi mtumikitu wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akudziwa kunena kuti munthu amene iweyo udziyenda naye ngati sakhala wokhulupirira iweyo udziyenda naye nthawi zonse ndithudi udzapezeka kunena kuti wayamba kupanga compromise zinthu zina mu chisilamu lero lino asilamu alipo amene ali ndi anzawo achikhristu amene ali pondapo nanenso ndipondepo mwaonetsetse amene ikakwana nthawi ya swala saswali chifukwa amakhala ali kumipira amakhala akukambirana kaya za kuntchito kaya akukambirana chani ndiye enaso amachita kubweranso nthawi ya swala yomwe akuchita zozoti panopa ndi nthawi yoti asilamu amapemphera ndi amabwera nthawi imeneyi basi pang'ono pang'ono pang'ono basi wa- wa- watani wasiratu kuswali kumangoswali lachisanu lokha ndi mmene zimakhalira ndiye ngati munthu amene asali msilamu akukupanga iweyo zimenezozo kuli kuli bwanji munthu amene ali wa bida uganiza ngati iweyo ungakhale safe sungakhaleso safe ya chifukwa iye ujaso akupangitsa kuti bida yake ija ikongoletse lero lino mwaona kuti asilamu amachita mantha kumuletsa mkhristu kuti asamatani asamapembedze isa bnu mariam kuchita mantha kumpanga daawa mkhristu why because they have become too close ndi munthu uja ndiye mwamva mabrothers ena amanena kuti ayi ineyo ndimkwatira mkazi wa chikhristu chifukwa allah subhanahu wataala adalola naam allah subhanahu wataala adaloleza ndiye ine ndikamukwatira ameneyo ndimuyitanira ndikampanga dawa ameneyo ndimpanga dawa ndiye chimene chimachitika amapangidwa dawa ndiwo amapangidwa dawa ndiwo chifukwa mkazi uja amatani amakhalaso nayenso ndije ndi njira zake zimene amagwiritsa ntchito ndi cholinga choti iwenso akukole iwenso akukole kupatulapo ochepa amene amakhala kuti zachipembedzo alibe nazo ntchito taonapo ifeyo amuna amene ana awo apezeka kunena kuti akutsatira mayi awo taonapo ife amuna amene ali ndi ana koma onsewo ana onsewo palibe olo ndi chimodzi chomwe chachisilamu amachita iwowo basi ndi amene ali msilamu mnyumbamo komanso usilamu wake mukauonanso wapendapenda pena azimwa mowa basi kumeta mbali basi swala azingoswali akafuna basi mmapate kumangojambulisa zithunzi mmastatus ndi zina zotero basi pamenepotu akupangani dawatu pamenepopo akupangani dawa popandaso kukayikira kwina kulikonse inuyo akupangani dawa mukutsatira manhaji ya munthu amene tili ndi nkhani kuchokera kwa ibn kathir komanso imamu adhahabi adayisunga mu asiyar nkhani imene ndiyokhudza imran ibni hattan yemwe anali mugulu la matabiin ndipo adalinso mmodzi mwa anthu amene adali pa haki anali kuchokera mu ahli sunna waljamaa ndiye imran ibn hattan pambuyo pake anatchedwa alkhariji kuti iyeyu ndi mmodzi mwa makhawariji chifukwa kumayambiriro kana min ahli sunna waljamaa fatazawaja imraatan min alkhawarij hasanatan jamilatan jiddan anakwatira mkazi kuchokera mu gulu la makhawarij amene anali wabwino komanso wokongola kwambiri fa ahabbaha ndiye imurani adamukonda mkaziyo ndikumukwatira koma imurani mukamuona mene akufotokozera kunena kuti adali mwamuna wonyasa m'maonekedwe anali mwamuna wotani wonyasa mmaonekedwe komanso anali munthu watsoka ndiye fa arada an yaruddaha ila sunna chimene adafuna iyeyu imurani ndi choti mkazi amene yuyuyu amubweretse ku sunna amubweretse ku sunna fa abat mkazi uja adakana fartadda maaha ila madhhabiha ndiye chimene chidachitika mkazi uja anabwerera ndi mwamunayu ku madhhabu ake yani adamukokera mwamunayu ku chikhulupiriro chake mkaziyo chimene chili chikhulupiriro chachani cha makhawarij basi

koma pa chifukwa chonena kuti adadzipititsa kwa mkazi yemwe iyeyu mu niya yake inali yoti ndikamusinthe mkazi ameneyo chandimukwatire chifukwa chakukongola kwake mkaziyo komanso chifukwa chonena kuti anali e, wabwino ndithu ndiye anakopeka ndi zimene zija ndiye mkazi uja anamusintha ndiye izizi zikusonyeza kuti anthu a bidaa ndi anthu amene ali ochenjera kwambiri amayikongoletsa bidaa yawo mpakana munthu ngati awatu kwanena awatu ndi maulama amene anapezeka zona atakodwa mu msampha nanga kuli bwanji munthu onena kuti dini sakuyidziwa chimene amangochidziwa iyeyo ndi kuswali kusoma fatiha inna atainaka alkauthar qul huwa allahu ahad basi mukumuona bwanji munthu ngati ameneyu ndiye ayende kapena adzicheza kapena adzimverera za, za ujeni za ma mubtadi azimvera za anthu amene ali pa bida mukuona bwanji za munthu ameneyu ndiye ifeyo tikamawaletsa anthu mwachitsanzo mbuyomutu ife tinapereka listi tinapereka listi ya anthu amene ali abida kunena kuti awawawa musamawamverere ndiye tidaperekanso listi ya anthu ena amene zochitika zawo ndi zokayikitsa zikusemphana ndi sunna tinafotokozanso awanso musamawamverere koma anthu kusamva anthu kusamva ayi ayi mukuwada amenewo inu zoona munthu ameneyu basi angamayime pagulu ndikumayankhula zinthu ngati zimene inu mukunenazo kuti indetu ndi mmene zimakhalira amazikongoletsa zinthu zimene zili za haramu kumanena kuti ayi ayi palibe vuto kugwirana chanza ndi mkazi iyayi palibe vuto mamuna amene ali woti ndi geyi basi palibe vuto ukhoza kumamupanga kuma, kuma kumamupanga dawa pang'ono pang'ono ndi kumapanga naye friendship inu mtumiki wa allah ngati akunena kuti akhrijuhum min buyutikum athamangitseni amenewo mnyumba zanu asabwere musapange nawo friendship nde inu ndiye muzikanati "Ah, tiwapanga dawa amenewa ati atipanga dawa atinamiza chifukwa amayikongoletsa njira yawo yolakwikayi kuyikongoletsa imeneyo ayi inu chikondi ndi chikondi kuti mesa mulungu anayika chikondi nde ngati munthu akukonda zimene akukondazo ndipati pamene pakusonyeza kuti munthu amene wa- wa- wa- waje wakonda mamuna nzake wapanga zinthu za haramu ndipati popeza mu Qur'ani zimenezo palibe kumachita kuti mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam anawapirikitsa anthu amenewa umar bnu alkhatab anachitanso chimodzimodzi anawanena kuti ndi anthu oyipa ndi anthu osokonekera ndiye iwe uzikapanga nawo ubale ndikuona kuti ayi ndiwapanga dawa ndizicheza nawo ndiwapanga dawa akakupanga dawa ndiweyo mwina malingana ndi nthawi palinso ena gu- mu gulu la asilamu kumene ndimafuna kupita kwambiri kunali kumeneko pali ena mgulu la asilamu amakonda kumawerenga makoti ma, ma, ma inspirational quotes akuti zokamba zimene zimakhala zomulimbikitsa munthu koma zokamba zimenezo zikuchokera kwa anthu amene ali ma kuffar mafilosofers tingotero mwachidule pali anthu ambirimbiri amene ali mafilosofazi pali wina wake wa ku india uku ali ndi ndevu zake za waiti zazitali bwino amavala chilemba chake apa amakonda kumayankhula zina zake zo- zokhudza anthu ndithu ndikumakamba za mmene moyo umakhalira ndikumakamba za mavuto chani mpaka na lero lino asilamu akumayika status ya anthu ngati amenewawa akuti kuwakondetsetsa akuyankhula za nzeru wallahi anthu amene alibe nzeru chifukwa akanakhala anzeru choyambirira akanamukhulupirira allah subhanahu wataala sangakulimbikitseni inuyo zokhudza umoyo wa padziko lapansi sangakulimbikitseni zokhudza ku akhira angokuonongani nde anthu akupezeka zoti ati mwaona asilamu akumatenga zimene zijazo ndi kusiya zokamba za mtumiki ndi kusiya zokamba za masahaba wal aimmati lmuslimina min badihim kusiya zimenezozo ndi kumatenga za anthu ngati amenewa chimene chimachitika ndi chani umayamba kuwada anthu amene ali pa sunna lero lino munthu amayankhula kunena kuti "Ayi, kukambirana kwathuku sindifuna ndimvepo hadithi ina iliyonse mukukambirana kwathuku sindifuna kumva aya ina iliyonse tatiyeni tizingokambirana chimene akunyansidwa ndi hadithi ndi chani chimene akunyansidwira ndi aya ndi chani ngati iye ali msilamu chimene akunyansidwa nacho mmalo moti adzimva kukoma kuti munthu amene mukukambirana nayeyo akukufotokozerani za maayati a allah akukukumbutsani za maahadithi a mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam mmalo moti mudzimva kukoma koma mukunyansidwa ndi zimenezo iyi abweransotu shehe a mahadithi aja basi chilichonse basi qala rasulullah qala rasulullah izizi ndi zimene zikusonyezeratu kuti anthu amene ali pa njira yopotoka ativeka zovala zimene zili zachani zachisokonezo ndiye timpembe allah subhanahu wataala kuti asatiike mugulu anthu amene angamakongoletse bodza